Chuir Conchúr chun bóthair déanach san iarnóin in éineacht lena chuid gaiscíoch agus le Cathbhadh a draoi. Ag imeacht dó chonaic sé Setanta ag imirt iománaíochta ar an bpáirc imeartha. Tabharfaidh mé cuireadh don bhuachaill teacht go dtí an féasta, ar seisean leis féin. Beidh áthas an domhain ar Chulann bualadh leis. Ní fada uainn an lá go mbeidh ar Chulann na huirlisí troda is fearr riamh a dhéanamh dó. Ach bhí fonn ar Shetanta fanacht go dtí deireadh an chluiche agus chuir agus dúirt an rí go bhféadfadh sé teacht go dtí an féasta níos déanaí. Bhí an gabha fial fláithiúil agus líon sé corn Chonchúir go minic. Nuair a bhí an béile ullamh, dúirt sé, Muna bhfuil aon duine eile le teacht, a Chonchúir, scaoilfidh mé amach mo chú chun an dún a chosaint a fhad is a bheimid ag ithe. Ó, féach anso, tá an chú an-fheargachach. Is cú ollmhór fíochmhar é, an chú cosanta is fearr an domhan. Ar aghaidh leat! Níl aon duine eile le teacht, arsa Conchúr agus dearúd glan déanta aige ar Shetanta agus iad beirt ag ól le chéile. Idir an dá linn, bhí a nia ar a shlí go dtí chun Dún an Ghabha agus é ag imirt a chluiche iománaíochta féin. Bhí sé ag bualadh an tsliotair chomh fada agus chomh hard agus bhí ar a chumas. Ansin bhí sé ag rith ar nós na gaoithe chun é a bhualadh arís agus é fós san aer. Ag déanamh ar Dhún Chulainn dó, chuala an buachaill glam fíochmhar an chú. Bhí sé díreach tar éis bhreith ar a shliotar nuair a chonaic sé cruth dubh dorcha ag léim ina threo, fiacla ag drannadh, tine ina shúile, a bhéal ar leathadh agus é ullamh chun Setanta a stróiceadh as a chéile. D'fhan an buachaill go dtí an soicind deireanach agus thug sé buille chomh láidir sin don sliotar i dtreo an chú go ndeachaigh sé siar isteach ina scórnach á mharú ar an toirt. Agus féach anso. istigh ag an bhféasta. Chuala gach duine gleo uafásach agus b'ansin a chuimhnigh Conchúr ar a nia. Rinne sé doras agus dath an bhás, bháis, ar a aghaidh. Baineadh an-phreab as nuair a chonaic sé radharc a bhí os a chomhair amach. Baineadh preab níos mó fós as Culann nuair a chonaic sé buachaill óg agus an cú sínte ar a chosa. Ar ndóigh, ní mó ná sásta a bhí go raibh a chú cosanta dílis marbh. Ba léir do Shéadanta go raibh an-díomá ar Chulann agus bhí trua aige dó. As seo amach, a dúirt sé, beidh mise mar chú agat. Déanfaidh mé cosaint ar do dhún go dtí go bhfaighidh tú cú a bheidh chomh maith leis an gcú a mharaigh mé. Beidh Cú Chulainn mar ainm orm feasta agus beidh a fhios ag an domhan is a mháthair go bhfuilim ag cosaint gach rud a bhaineann leatsa le mo bheatha. Chuaigh moladh Shéadanta i gcion go mór ar an rí agus ar Chulann ach, ar ndóigh, bhí bua na tairngreachta ag Cabha agus dúirt sé, Má ghlacann tú leis an ainm seo, beidh tú ar an ngaiscíoch is fearr sa tír agus mairfidh do cháil go deo na ndeor. Ach tiocfaidh an bás chugat go luath i do shaol tar éis duit ana-chuid trioblóidí a chur díot. Is mise Cú Chulainn, arsa an buachaill. Má mhaireann mo cháil agus cuimhne mo ghaiscí i mo dhiaidh, is leor san domsa. Lig Cabha osna throm as. Bhí 'fhios aige go mbeadh brón agus briseadh croí mar thoradh ar an gcinneadh sin, agus go mbrisfí caradas agus go scriosfaí teaghlaigh. Ach Fear críonna ba ea é agus toisc nach raibh leigheas aige ar an scéal, d'fhan sé ina thost. An deireadh.